igbo bụ igbo na-ene anya na ọ na-abụ chi gbari ewere nwayọọ jụgharị ajụjụ ndị mmụọ marịrị ya e si mewe ya bụ ife igbo na-achị egbogbo mbọchị eke ka a na-ekwu okwu ya mwetị na ihe ji nwayọọ jebekere ya bụ ife maka ọ na-abụcha ụtụtụ ugbori odogwu eweta ose ọjị n'aka ọ bụrụ na o welite ose ọjị o jide wee jụchaba onwe ya ọ jụchacha onwe maka uke ndị mmụọ ma nke a latara n'ụla ma nke e netere n'anya ma ọ bụ nke e kwutere n'ọnụ ma ọ bụ nke a latara na adị ụwa kwa eziokwu ị jụcha ajụcha bachi were aka ekpe wuberu nya ọfịa ebe abụ i siri mee iwere nwayọọ wee tekpe nzu were kọbara ọkụ kekere ụwa elechi ejije ka amarịla ya e si mebe ya bụ ife maka ọ na-abụcha ụtụtụ ugwobe anya ọkụkọ enwe dị jide nzu n'aka jụọ chi gị ajụjụ iwere nwayọọ jụọ chi gị ajụjụ ịjụwa ndị ana jụwa ndị elu jụọ ala obu na agụ ọ bụrụ na imechaa na ịmara ụba nzu iwere nwayọọ maa nya bụ nzu macha idotara ụba nzu weta edo jidere ube n'aka wee dogbuerunụ ndị iro wee dogbue ndị ajọ mmụọ wee dogbue ndị ajọ mmadụ dogbue ndị ife dị mma na adị mma ndị achọghị udo ndị achọghị obiọma n'ụwa be anyị ndị achọghị ife dị mma ndị achọghị ka akara aka ụmụ igbo deri chaka achaka iwere edo dogbueru mbe wee wenite ọjị ike nga eji eje mba eje oru nya bụ ọjị a na-ekwukwanụ okwu ya nya bụ ife na-akpakwanụ ajọ ike ọkwa yoruba na-eji aka akọ nya bụ ife awụsa na-ata nya ọmachu ebe eze ndị igbo na-ejide n'aka wee gọwa ọfọ kpọba chi kere ụwa jụwa ya ajụjụ kenebe onye kere ụwa kenesie nya ike kene ndị enu kene ndị ana ọkwa ife mere eme kpọba ndị chi be anyị kpọba ngwu kpọba ojukwu ọgbara usi ọgbara ajọ mbedu na-ego anya n'ihu ịkpọba mmụọ ọnụ ji eje mba eje oru onye ọbụla nwere mmụọ chịrị ihe ejeghị ejeri gbaba akwụ na-abịa mana ọ bụ ife nna ya igbo niile onye ọbụla jidebezie ọjị n'aka ọ bụrụkwa na ịma ife m na-akọ akọ ịjụọ igwe onwe onwe ya ọ kọọrụ gị akụkọ ịjụọ bukati ka oji wakọ ji nwayọ ọ kọọrụ gị akụkọ bukati oke nwa nwa unu bịa e ji eje mba eje oru ịjụ anya ajụjụ chebekwa ihe ọ maka ịjụ ọba ajụjụ ọkụ na-enye ife na ọrụ oke nwa na ihe ọma ịjụ anya ajụjụ ọ kọọlụ gị ife eji ọjị eme igbo bụ igbo jiri bụrụ igbo bụsie ike iwere ọsọ wee nataba na nka jụọrụ m ewepụ dịka oke mmụọ ọ gwa gị ife eji ọjị eme ị fụ na ife eji ọjị eme eri nne igbo bụ igbo onye ọbụla nerukwe anya ya ka m ji jide ya bụ ife n'aka iweta ọkụ maka a sị na ọkụ na-enye ife ejide ya n'aka ijusi n'elu ma eze onye mejọrọ na ukwe na oke nwa ọ kọọrọ gị akụkọ ọ gwagịrị ibe eji ọkụ emeghiri nne ọkụ na-enye ibe enye ibe niile ịmụ nri ndị mmụọ ọkụ ewerebe ita ma ori gị ọkụ iwere nwayọọ zọwa onwe gị igbo bụ igbo onye ọbụla natakene onye ọbụla nata unu ka emezie nya bụ ibe adịrị egbu emu na mmanwụ aja agụ mana enwere ibe m chọrọ ka m kọọrọ m unu niile asị na ibe bụ a na-ekwu gbogbo asọkata nze anya ekpuru nkata agwa ya okwu okwu ụbọchị ekpuru m nkata agwakwa na igbo okwu n'ihu amara ibe eji eme igbo mesie n'ike maka igbo chọrọ ndozi omenala igbo na-akpọkwanụ anyị niile onye were nwayọọ nataba n'ụlọ amara ibe eji eje eme mbụ na-atụ anya nri igbo tọkwara n'ezi omenala anyị tọkwara n'ezi ele abụ ụmụ igbo chiri tọ n'ezi ele abụ ka omenala anyị chiri jetọ n'ezi m na-ajụ nya bụ ajụjụ ọ dị mma ka m marụ amarụ onye ọbụla na-egharị anya ịmara ebe o si eme ga-eme na-ekwe ọta ka agụ mmanwụ ndị ile eji eje mba etoru mmanwụ jere akwụkwọ mmanwụ na-eje ụka edesi ya ike mmanwụ ji ọkwọ n'aka ekenekwa m unu ekene ọnụ mgbe eruere n'eluigwe ekwu onye bụ ibe mana onye ọ bụla cheta na omenala igbo amaka omenala igbo bụ ibe a ya-eji wee dị ndụ dịsie n'ike